Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Soldier Lucius Banda wasiya kuyimba. Lucius Banda yemwe amatengedwa kuti ndi woyimba wamkulu komanso nkhala kale mdziko muno kamba koyimba nthawi yopitirira zaka makumi atatu 30 walengeza kuti akhoza kusiya kuyimba posachedwapa woyimbayo yemwe amadziwikanso ndi dzina lakuti Soldier, anayankhula kudzera pa tsamba lake la pa Facebook kuti chimbale chotchedwa Love and Hate chomwe ndi cha nambala 20 mu nthawi yomwe wakhala akuyimba wati chikhala chomaliza. Chimbalechi muli nyimbo zambiri zomwe wakhala akuzijambula mu zaka zokwana zisanu zapitazi ndipo chidzatuluka pa 30 December Mchaka cha 2022 chimbalechi chikubwera patatha zaka zisanu chitulusileni chimbale china chotchedwa Crimes. Poyankhula ndi atolankhani, woyimbayo yemwe anapambanapo kokwana kawiri ngati phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la kumpoto mboma la Balaka anati, Kuimba ndi ntchito yomwe imafuna munthu kuikirapo mtima ndipo zimakhala zovuta kupanga zinthu zina. Chomwe anadandaula iyeyo kwambiri ndi chakuti ngakhale amaika mphamvu ndi nthawi yake pa kuimbako, zomwe iyeyo amapeza kudzera mkuimbako ndi zochepa makamaka pakagulitsidwe ka nyimbo. Pakadali pano, Soldier akuti ali ndi udindo waukulu pa moyo wake. Ndipo akuona kuti n'kwabwino kukhala ndi chidwi pa zinthu zina osati kuimbako. Iyeyo akuti kusiya kwake sikutanthauza kuti Zembani Band yatha, popeza bandiyi ipitirirabe ndi utsogoleri wina ndipo ku kampani yake yomwe imapanga za Sand Music Festival, adzingoperekerako upangiri chabe ngati lucius banda angamapeze mpata woyimba ndiye kuti adzikangoyimba kokhako komwe wachita kuyitanidwa makamaka m'makampani ndipo kuyimbako sikumapitirira katatu pa chaka chilichonse Lucius Banda anayamba kuimba mchaka cha 1985 ali ndi zaka 15 zakubadwa. Panthawiyo nkuti anali ali standard 7 ku sukulu ya ku primary, ndipo mu nthawiyo anali akutha kuimba keyboard mu gulu la Alleluya Band yomwe inali mbali ya tchalitchi cha St. Louis Montfort Parish ku Balaka. Ukutu kunali kuyamba kwa ulendo wake womwe wasangalasa ndi kudana ndi anthu ambiri mdziko muno. Mu chaka cha 1987, Soldier anali wamkulu wa gulu loyimba ngati band leader ku St Paul's Seminary komwe iyeyo anachitira maphunziro ake a sukulu ya sekondale. Ndipo pakati pa zaka za 1987 ndi 1989 nyimbo za Lucky Dube zinatchuka kwambiri mdziko muno ndipo anayamba kumaloweza ndi kuzisatizira kotero Hallelujah Band ikakhala ndi mayimbidwe awo amamuyitana iyeyo kuti azikayimbako nyimbozo kwa iyeyo akuti anali Lucky Dube wa ku Malawi atakhala ku Balaka kwa kanthawi soja anaganiza zopita mdziko la South Africa kuti akaphunzire mayimbidwe ukuku ndi kumene anajambula chimbale chake choyamba chotchedwa son of the poor man ichitu chinali chaka cha 1993 ngakhale kuti chimbalechi chinatuluka m'mwezi wa disemba mchaka cha 1993 kuno kwathu ku malawi chinayamba kumveka mchaka cha 1994 izizi ndi potengera ndi ndale pa nthawiyo Poti nyimbo zina zinali zozuzula mtsogoleri wakale a Hastings Kamuzu Banda monga nyimbo ya mabala, chimbalechi anachijambulira ku Shandel Music Studio ndipo producer wake anali a George Aligone yemwe anasainirana naye mgwirizano womujambulira nyimbo ndi kuzigulitsa komanso kuzigawa. ija mchingerezi amati distribution komatu m'malo mokhala mdziko la south africa lomwelo kuti athandizane ndi a george aligone-wa kupanga chimbale chakechi kuti chidziwike dziko lonse lucius banda anaganiza zobwerera kuno kumudzi iyeyo akuti kamba ka zifukwa zina anangofuna kubwerera kuno ku malawi poti anakusowa ndipo kampani ija inathetsa mgwirizano wawo zomwe zinampangisa kuti chimbale chake chachiwiri cha down babylon achijambule kugwiritsa ntchito ndalama zake zomwe sizinali zophweka pa nthawiyo soja amadandaula kuti anachita izi ndipo zinamusokoneza pang'ono ku ntchito yake ya mayimbidwe popeza iyeyo anasowa chithandizo chopezekeratu kufika pano lucius banda wayimba zimbale zokwana 19 zomwe zina mwa izo ndi ceasefire freedom yahweh take over crimes Survivor, Down Babylon, Unity, Cell 52, 15-15 ndi Son of the Poor Man. Kwa iyeyu akuti nkovuta nkusankha kuti chimbale chabwino ndi chiticho. popeza nyimbo nazo zili ngati ana amene munthu uli nawo ndipo onse amakusangalatsa komatu iyeyu anasankha zimbale za son of the poor man ceasefire ndi freedom kuti ndi zomwe amazika pamwamba kwambiri chimbale cha ceasefire chinali chimbale chake chachitatu koma choyamba kuchijambulira kuno ku malawi ku imbirani yahwe studios iy ku balaka popeza zoyamba zake ziwiri anazijambulira mdziko la south africa iyeyo amati chimbale chake choyambachi ndi chomwe anthu ambiri mdziko muno anamudziwira ndipo ceasefire ndi chomwe anagulisa makope ambiri pakali lija kuli makaseti ndi matepi ndipo iyeyo akuti anagulisa matepi okwana 2 million achimbalechi zomwe palibe woyimba aliyense mdziko muno anakwanisa mwa nyimbo zomwe amati akakhala kuti izizi ndinapekadi ndine nkumaziyamikira ndi monga mabala mzimu wa agadama chigawenga nthawi ndi pa tsidya la zambezi ngakhale kuti iyeyu kuyimbako kunamupangisa kuti athe kukayimira ngati phungu wa nyumba ya malamulo kwawo ku balaka soja amati zomwe nyimbo zinampatsa ndi zambiri kuyerekeza ndi zomwe ndale zinampasa ndi nyimbo akuti wayenda mayiko aku europe America ndi Africa komanso ku UK ali ndi zaka 30 zakubadwa. Izitu ndale sizinamupase. Iyeyu amati amadandaula kwambiri mu ulamuliro woyamba wa chipani cha Democratic Progressive Party, DPP. Mu nthawiyo zinafika pakuti nyimbo zake iyeyo zonse zinachosedwa ku wailesi ya Radio 1 ndi Radio 2 komanso ku televishoni ya MBC ndipo chilichonse chomwe chimachitika chokhuza dzina la Lucius Banda sichimaulutsidwa. Nkhalakale pa kayimbidweyu, yemwe pano ali ndi zaka 52 zakubadwa anati, Ngati munthu ali ndi zofooka zake ndipo anakakonda anthu m'dziko muno atamamukumbukira kaamba ka zabwino zomwe wakhala akuchita. Pakadali pano, Soja anasiya kuyimba nyimbo za ndale monga momwe ankachitira kale popeza pafupipafupi ulamuliro uliwonse anawuyimbapo kapena kuwudzudzula anthu ena kudzera pa facebook akhala akumamutonza kumanena kuti wadyetsedwa banzi ndi chifukwa chake iyeyu sakunyoza boma lilipoli la Tonse iyeyu amangoyankha mwachidule kunena kuti akuti mbali yake anachita ndipo ena akuyenera achitenso mbali yawo mlaka maliro woyimba yemwe anayamba kuyimba kuchoka mu Zembani Band yomwe inakhazikitsidwa kumapeto kwa zaka za ma 90s akuti ndi zomvetsa chisoni kuti munthu ngati soja akusiya kuyimba Koma Mlaka amamuthokoza Lucius Banda pomuthandizira kufika pomwe iyeyu ali pano. Iyeyu akuti ngati woyimba waphunzirapo zambiri kuchoka kwa Soja ndipo adzasowa nzeru zake zomwe amayika mu nyimbo. Zembani Music Company yatukulapo woyimba monga Billy Kaunda, Charles Nsaku, Mlaka Maliro, Albert Big Tung'ande, Sam Simakweli kungotchulapo ochepa chabe. Mu chaka cha 2003 pamene dziko lino linkakonzekera masankho a mtsogoleri wa dziko ndi aphungu a nyumba ya malamulo a mu 2004, Soja anayimba nyimbo yotchedwa Yellow yomwe ankayimikira zitukuko zomwe chipani cha United Democratic Front UDF inapanga mu zaka khumi zomwe inali ikulamulira mu nyimboyi yomwe anayimba mothandizana ndi Wendy Harawa anakamba monso zochemerera Bingu wa Mutharika yemwe amakonzekera kuyimira chipanichi pa masankho naye payekha soja anakapikisana nawo ngati phungu wa nyumba ya malamulo kumpoto kwa boma la balaka komwe anapambana chipani cha udf chinapambana masankho aja ndipo a Bingu wa Mutharika anali mtsogoleri wa dziko lino komatu mwezi wa januwale mchaka cha 2005 a bingu anatuluka mu chipani cha udf nkuyambitsa chawo cha dpp ponena kuti samamasuka ku chipanichi amauzidwa zochita ndi a Bakili Muluzi apatu ku nyumba ya malamulo kunavuta komanso kunabuka mpungwepungwe popeza aphungu otsutsa boma omwe anali ambiri amafuna kuti mtsogoleriyu achosedwe pogwiritsa ntchito gawo 65 loyendesela malamulo a dziko lino lomwe limanena kuti ngati mtsogoleri kapena phungu wasiya chipani chomwe chinampambanisa pa masankho akuyenera kuchosedwa mu njira ija ya impeachment aphungu ambiri kunyumbako anakana kukambirana dongosolo la zachuma pa nthawiyo ponena kuti akuyenera kuyamba ndi nkhani yowachotsa abinguyi naye lucius banda anali mmodzi mwa aphunguwa mpungwepungwe umenewu unapangitsanso kuti spika wa nyumba ya malamuloyi pa nthawiyo a rodwell munyenyembe agwe ndi kumwalira kamba ka cardiac arrest zomwe zinapangitsa kuti magazi asefukire mu ubongo wake izizi zinachitika chifukwa cha phokoso ndi kusagwirizana komwe kumachitika pa nthawiyo mu parliament mosogozedwa ndi a john tembo omwe anali mtsogoleri wosusa boma aphungu a chipani cha udf ndi mcp anatemesa nkhwangwa pamwala kunena kuti akufuna bingu atachosedwa pa mpando popeza malamulo a dziko lino akutero amene anamupulumutsa bingu anali mabungwe komanso a mipingo omwe ankachita mibindikiro ku nyumba ya malamulo kukakamiza aphunguwa kuti alole dongosolo la zachuma likambirane ponena kuti zambiri mdziko muno zayima kamba kadyera lawo zitatero zowachotsa a bingu zinazizira ndipo bingu anayamba kubweza kwa onse omwe anali ndi zolakwika pa moyo wawo soldier anamangidwa pomuganizira kuti anagwiritsa ntchito certificate ya MSCE yaboza kuti akhale phungu wa nyumba ya malamulo. Magistrate Nyakwawa Usiwa Usiwa anagamula Lucius Banda kuti akuyenera kukakhala ku ndende kwa miyezi 21 ndipo kamba ka ichi uphungu wake watha. Atatero anazayimiranso mchaka cha 2014 komwe anapambana ndipo analephera kupambananso mchaka cha 2019. Lucius Banda ndi mmodzi wa mamembala a chipani cha utm ndipo pakadali pano ndi mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za achinyamata kupatula kukhala ndi gulu lotukula woyimba la zembani lomwe mamembala ake mu zakazi ndi monga lulu nepman Mlaka Maliro, Sam Simakweli ndi ena ambiri. Soja anayambitsa kampani ya Impakt Events yomwe imachititsa mwambo wa woyimba wa Sand Music Festival yomwe kuchoka mchaka cha 2013 imachitika chaka chilichonse. Kudzera ku Impakt Events, iyeyo wabweretsa mdziko muno woyimba akunja monga Gramps Morgan, Judy Boucher, Busy Signal, Mr. P wa P Square, Kenyatta Hill, Diamond Platnumz, Harmonize ndi ena ambiri. Pamene walengeza kuti asiye kuyimba, pali malipoti ena omwe amveka ndipo akuonesa kuti sasiyiratu kuyimbako koma angosintha zina ndi zina ku mayimbidwe ake. Soja yemwe anakaimbapo nawo pa mwambo wokhazikitsa chimbale cha Lulu chotchedwa One More Time kumapeto kwa sabata yathayi anati chimbalechi inde ndi chomaliza ndipo anthu akuyenera kukhala ndi CD yake yomaliza pa ichichi iyeyo anasimikiza kuti kutsogoloku azingoyimba masingo osati kutulutsa chimbale kotero sikuti iyeyo wasiyiratu kuyimbaku ayi koma wangosintha mmene amachitira zinthu zake. Chimbale cha Love and Hate momwe muli nyimbo zokwana makumi awiri 20 chajambulidwa ndi anthu angapo monga Ralph Ching'amba, Janta ndi DJ Sley ndipo muli nyimbo zina zomwe anaziimba kale muzimbale za mbuyomu koma sizinatchuke kwambiri kotero anthu akazimva azayesa ngati ndi zatsopano popeza zajambulidwanso nyimbo zisanu ndi imodzi mu chimbalechi ndi zauzimu ndipo muli nyimbo ya kalata yachisanu yomwe akupitiriza makalata omwe analembera malume ake omwe anatchona ku london mdziko la united kingdom anthu ambiri mdziko muno akhala akumanena kuti sakuyankhulapo kanthu mmene ndale zilili mdziko muno Soldier waimba nyimbo yotchedwa Ndikubwera yomwe akambamo zinthu zomwe zachitika mdziko muno mu zaka ziwiri zapitazi kumbali ya ndale ndi chuma. Chimbalechi chidzakhazikitsidwa pa 3 December mchaka cha 2022 mu mzinda wa Lilongwe koma malo enieni sanawapeze. Malingana ndi Soldier, tsikuli akuti akufuna lidzakhale lake. lomwe iyeyo analitcha kuti Lucius Banda's Day ndipo woyimba aliyense yemwe adzayimbe momuthandizira pa tsikuli adzayenera kuyimba nyimbo imodzi ya iyeyo yomwe imamusangalatsa kenako nkuyimba nyimbo ziwiri zomwe ndi za woyimbayo. Lucius Banda akuti akanakonda akanakhala ndi woyimba ambiri koma kamba ka nthawi akungofuna oyimba okwana khumi okha pa tsikuli.